Míle fáilte romhaibh go dtí Saol Scríbhneora. Inniu tá mé ag caint le Mícheál Ó Ruairc, ón Leitriúch i gCiarraí ó dhúchas, ach atá ina chónaí i mBleá Cliath le blianta fada. Tá prós agus filíocht go leor scríofa aige thar na blianta. A Mhichíl, tá fáilte romhat. Go raibh maith agat, a Mhichíl. A Mhichíl, ón Leitriúch i gCiarraí, an bhféadfá cuntas beag a thabhairt dúinn ar an áit agus ar d'óige ann? Bhuel is ceantar breá fairsing atá ann. Tá sé ar an taobh eile de Chnoc Bhréanainn ó Chorca Dhuibhne, is dóigh liom, an leath eile de Chorca Dhuibhne atá ann agus breac-Ghaeltacht a bhí ann nuair a bhíos ag fás aníos, ag fás aníos. Bhí meascán den Ghaeilge agus den Bhéarla le cloisint ann agus is ceantar, tá sé níos oscailte is dóigh liom agus níos fairsinge ar bhealach ná Corca Dhuibhne féin. agus na radharcanna céanna is dóigh liom le feiscint ann, an fharraige mhór agus Bá Bhréanainn agus na hoileáin, Contae an Chláir dá mbeadh an aimsir go hálainn agus mar sin de, cnoic agus cnoic agus gleannta agus gach rud mar sin. So ceantar breá atá ann is dóigh liom agus nuair a bhíos ag fás aníos, Bhí sé go hiontach. Bhí an-chuid saoirse agam agus mar sin de. Agus ag an am san, san áit ina rabhas i mo chónaí mé féin, in áit arb ainm dó Taobh an Chnoic, Muirirgeán in aice le baile sráidbhaile Bréanainn, bhíos thuas ar thaobh an chnoic. Agus ar tógadh le Gaeilge thú nó an raibh neart Gaeilge i do thimpeall nó breac-Ghaeltacht ann? Níor tógadh le Gaeilge. Bhí Gaeilge mhaith ag mo mháthair, ní raibh ag m'athair. go raibh a fhios go raibh sí ann ach thuig sé an Ghaelainn ach níor labhair sé Gaelainn riamh is dóigh liom. Ach bhí sé ag mo mháthair níos mó ná aige siúd mar bhí Gaelainn, Gaelainn ba mhó a bhí ag a hathair san, an dtuigeann tú, mo sheanathair nár raibh aon aithne agam air, bhí sé caillte sula dtáinig mise ar an saol. Ach bhí sé thart timpeall i bpócaí áirithe. bhí áit ann, tá áit ann, Lios na Caolbhaí agus Sliabh Glas, bhí roinnt mhaith Gaeilge ag na seanfhondúirí ag an am san agus bhí sé fairsing go leor ach ní raibh an Ghaeilge á labhairt mar theanga na háite nó mar theanga sráide nó mar theanga laethúil, más maith leat. Tuigim. Agus, ag an am, Ar cheap tú go gcaithfeá do shaol ann nó an raibh tú ag breathnú thar claí agus fonn ort an áit a fhágáil? Bhuel, is dóigh liom an dearcadh a bhí agam ar an saol ag an am san ná gach éinne a bhí sa cheantar san ag an am san ná beidís ag fanacht ann murach dá mba rud é nach rabhadar chun a bheith roghnaithe ag a dtuistí chun a bheith i bhfeighil na feirme nó rud éigin mar sin. Lasmuigh de sin, is dóigh liom bheadh gach éinne ag dul ar imirce is dóigh liom sna caogaidí nó bhíos-sa óg go leor sna caogaidí ach b'in an t-am a d'imigh an-chuid daoine ar fad ó mo cheantarsa go Meiriceá is go Sasana ar imirce. Ní raibh aon rud eile ann dóibh cosúil le gach aon áit eile ag an am san is dóigh liom. Ó mo thaobhsa féin de ba thrí thimpiste ar bhealach a chuas go dtí an meánscoil mar ní raibh na meánscoileanna ann ag an am san an cheann ba ghiorra dúinn ná Trá Lí nó bhí ceann sa Daingean chomh maith ach bhí an Chonair, an bóthar san idir an Litriúch agus an Daingean, ní bhíodh aon busanna nó ní bhíodh aon teacht ar an áit san. Bhíodh busanna ag dul go dtí Trá Lí, cé go raibh Trá Lí níos faide ón Litriúch ná mar a bhí an Daingean. Agus corrdhuine a chuaigh go dtí an meánscoil fiú amháin sna luathsheascadaí. Ansan tháinig an bheirt so, an bhean so ón gceantar ó dhúchas ab ea í. Bhí máistir scoile agus máistreás scoile ab ea a tuismitheoirí agus bhí sí siúd i mbun Gaeilge i gcoláiste agus mar sin de, Síle Ní Chúrnáin, agus d'imigh sí, d'fhill sí siúd abhaile ón Afraic í féin agus a fear céile. Bhíodar ag múineadh amuigh san Afraic ar feadh roinnt blianta. D'fhilleadar abhaile ag tús na seascaidí agus an rud a dheineadar, an rud a dhein sí siúd ná gur, Bhí a tigh cónaithe, tigh cónaithe a tuismitheoirí a bhí imithe ag an bpointe seo, bhíodar i gCill Airne agus mar sin de, bhíodar éirithe sean. Bhí sé folamh agus bhí sé ar bharr na haille agus tháinig sí abhaile, thánadar abhaile agus glanadar amach an tigh agus bhí sé an-mhór mar thigh agus dheineadar seomraí ranga as na seomraí a bhí ann agus b'in an áit a chuas go dtí an meánscoil sa bhliain 1966. agus nuair a bhí tú sa meánscoil agus sa mbunscoil an raibh suim faoi leith agat san oideachas san fhoghlaim nó arbh fhearr leat bheith amuigh ar na bánta ag imirt peile nó ag imeacht le haer an tsaoil? Bhuel an dá rud is dóigh liom, bhí an dá rud ann, is dóigh liom ag an am san nuair a thosnaigh mise amach ar dtús ní raibh aon teilifís ann ag éinne, níor tháinig an teilifís isteach go dtí an áit is dóigh liom i gceart go dtí naoi déag seasca a dó, seasca a trí agus ní raibh sé ach ag corrdhuine ag an am san, 'sé sin an corrmhúinteoir agus bhí sé ag corr, corr-aturnae nó agus duine mar sin tigh tábhairne éigin ach ní raibh ann ach leabhar. agus nuair a bhíos an-óg go deo chuireas an-shuim sna leabhair. Bhíos ag léamh leabhair do dhaoine fásta ar bhealach nuair a bhíos seacht nó ocht bliana d'aois, ag léamh westerns a bheadh oiriúnach do dhaoine b'fhéidir a bheadh sna déaga nó sna ficheadaí ach bhíos tosnaithe ar leabhair mar sin a léamh chomh hóg san agus bhí an-ghalar ar fad na leabhar orm ar fad. Ní fhéadfainn déanamh gan leabhair. Nó bhíodar fíorghann ag an am san, ní fhéadfá teacht ar leabhair. So ní raibh aon rogha againn ach pé leabhar a thiocfadh an bealach é a léamh. Agus an rud a tharlódh domhsa ná go mbíodh an-chuid Meiriceánaigh ag cur beartanna mór leabhar abhaile dá muintir ag an baile agus bhí aithne agam ar leaids óga a bheadh na leabhair san acu agus bheadh bhínn ag fáil na leabhar uathu siúd nó chuaigh mé go haon go Trá Lí, cheannóinn cuid leabhar ansan chomh maith. Don chuid ba mhó ag an am bleachtaireacht agus mar sin de, leabhair bleachtaireachta. Agus raibh tú ag smaoineamh ag an am go mb'fhéidir go mbeadh aon scríbhneoireacht lá éigin nó raibh tú díreach mar léitheoir ag an am sin? Léitheoir, go huile is go hiomlán, ach is cuimhin liom maidin Dhomhnaigh amháin théimis go dtí an Aifreann ag an am san i mbus beag mion bus is dóigh liom go ndeirtear anois ach istigh sa bhus so bhíodh cóipeanna den Reader's Digest agus an Ireland's Own agus mar sin de ag an tiománaí an bhus mar agus iad á léamh aige ar ndóigh. Agus lá amháin bhíos ag fanacht sa bhus i m'aonar is dóigh liom agus tháinas ar chóip den Ireland's Own agus bhíos ag léamh scéal ann a thaitin liom, ní chuimhin liom cén scéal anois a bhí ann, a thaitin liom agus dúirt mé uair éigin táimse chun scéal a scríobh agus é a chur go dtí an iris seo agus ba bhreá liom é a fheiscint i gcló. Bhíos ag an am san b'fhéidir aon bhliain déag. Tuigim. Agus ansin níos déanaí chuaigh tú chuig an ollscoil. Caithfidh sé gur athrú mór a bhí ansin duit. Athrú dochreidte ar fad, a Mhichíl. Bhí sé go hiontach domhsa go bhféadas dul ann ar an gcéad dul síos agus ag an am san bhí sé éasca go maith chun dul go dtí an ollscoil mar ní raibh uait ach is dóigh liom ceithre onóracha. Bhí sé chomh héasca san. Agus ar ndóigh ní bheinnse ann ach an oiread murach gur tháinig an saoroideachas isteach, a bhuíochas san don don Aire Ó Máille, Donogh Ó Máille, Donagh Ó Máille, a thug isteach é sa bhliain 1967, saoroideachas san ollscoil agus sa mheánscoil. so bhí ar mo chumas dul ann agus chuaigh na mílte is na mílte eile ann chomh maith ó sna ceantair iargúlta ar fud na hÉireann agus daoine ná raibh ná beadh aon teacht acu ar a leithéid d'áit agus murach é san mar bheidís bheadh sé róchostasach dóibh agus mar sin de. So b'oscailt súl iontach a bhí ann dósa agus thaitin sé go mór liom dul go dtí cathair mar nuair a bhíos ocht mbliana déag is dóigh liom sa cheantar bhraitheas nach rabhas nach raibh mórán ann dósa, a dtuigeann tú, nuair nach mbeinnse ag fanacht ann ar aon nós, agus is dóigh liom theastaigh uaim imeacht, tháinig fonn orm a bheith ag imeacht óna áit agus shantaigh mé an chathair agus an chéad chathair ná Corcaigh. Agus cé hiad na daoine eile a bhí leat ag an ollscoil ag an am, mar mhic léinn, agus cé hiad na léachtóirí a bhí agat a gcuimhníonn tú go minic orthu? Yeah, bhuel, Is dóigh liom go raibh roinnt mhaith des na daoine a bhí san aon rang liom, chuadar go dtí an áit céanna liom féin agus bhí roinnt eile daoine eile a chuir mé aithne orthu thar na blianta ann chomh maith agus bhí atmaisféar iontach ann ag an am san. Is dóigh liom arís ní raibh an brú céanna ar na mic léinn is a bhí, is atá orainn sa lá atá inniu ann. Is dóigh liom in aois a 18 bliana Bhí, b'fhéidir, an méid sin déanta againn sa bhunscoil agus sa mheánscoil ag an am san maidir le teangacha agus cumas teanga agus gramadach agus foclóireacht agus gach rud mar sin go rabhamar an-chuid déanta againn. Níor chuir an ollscoil an méid sin brú orainn agus bhí an t-ádh dearg ormsa go raibh an tOllamh Seán Ó Tuama agus na hOllaimh Seán Ó Tuama agus Seán Ó Coileáin agam. Ach bhíodar go hiontach. An duine ba mhó a thaitin liom is dóigh liom ná an Coileánach, n'fheadar cén fáth, cé gur thaitin Seán Ó Tuama liom chomh maith mar léachtóir. Agus bhí an bheirt acu ar fheabhas agus bhí John Montague againn ansan sa Bhéarla agus Seán Lucy, an file aitheanta John Montague. ag déanamh na filí rómánsúla linn agus Seán Lucy ag déanamh filí na filí filí eile agus mar sin de so thaitin gach rud fén áit liom is dóigh liom ag an am. Chomh maith leis sin bhí an chathair taobh thiar den áit so d'fhéadfaimis dul síos isteach sa chathair agus dul a bheith caillte sa chathair chomh maith. You know bhí sé bhí sé an-mhaith. agus ag an am sin raibh tú ag caitheamh an chuid is mó den am i measc Gaeilgeoirí na hollscoile nó i measc Béarlóirí nó leathanaigh Arís sin? meascán den dá rud, is dóigh liom. Bhí an Chuallacht ann agus bhí bhí tionchar mór ag an gCuallacht orainn agus is dóigh liom bhíodh drámaí á léiriú ag Seán Ó Tuama agus théimis go dtí sna drámaí san aige agus bhí cuid den dá rud ar siúl ach arís is dóigh liom ar an iomlán, Béarla a bhí á labhairt againne mar na comrádaithe a bhí agam, is dóigh liom, ba Bhéarlóirí iad a bhformhór mar theanga labhartha. Arís, cosúil le gach rud eile ag an am san, ba mhionlach a bhí ag plé leis an Ghaeilge, an dtuigeann tú, laistigh den chóras, sé sin, bheadh Gaeilge á labhairt sna léachtanna agus b'fhéidir lasmuigh de. na léachtanna ag nuair a bheadh baill den Chuallacht i UCC ag bualadh le chéile agus mar sin de ach lasmuigh de sin is dóigh liom sa saol na cathrach agus sa saol sóisialta na mac léinn ní bheadh ar siúl againn ach Béarla. Agus an ag an am seo a thosaigh tú ag scríobh dáiríre nuair a bhís san ollscoil? Ná níor thosnaigh. Níor thosnaigh mé i ndáiríribh in aon chor. Bhí tionchar is dóigh liom ag Innti orm. Bhí sé sa chúlra. Ní raibh aon bhaint agam le Innti in aon chor ag an am san. Bhí sé ag druidim chun deiridh. Nuair a deirim ag druidim chun deiridh bhí na daoine a bhí bainteach léi is dóigh liom ag fágáil ar tí an ollscoil a fhágaint ag an am san. Táimid ag caint ar 1972 nó mar sin. Ach bhíos ag an. mórsheoladh a bhí amuigh i nGleann Maghair sa bhliain, Óstán an Vienna Woods is dóigh liom a bhí ann agus bhí na, bhí na céadta eile ann an oíche céanna agus chuaigh sé sin i bhfeidhm orm is dóigh liom, ar bhealaí eile, ar bhealaí éagsúla. Ach no, ní rabhas ag, ní rabhas tosnaithe ag scríobh in aon chor. Is dóigh liom, bhíos, bhíos gafa, bhíos gafa leis an saol. mo shaol féin agus an saol a bhí á chaitheamh agam agus tá áthas an domhain orm nár thosnaigh mé ag scríobh dáiríribh go dtí go rabhas níos níos aibí nó níos sine mar is dóigh liom is cineál ualach ar bhealach an scríbhneoireacht nó an cumadóireacht más filíocht nó prós is cuma filíocht nó prós a bhíonn i gceist agat má thosnaíonn tú ró-óg beidh beidh an t-ualach ort an t-am ar fad agus bheinnse ag cur rudaí i gcló agus bla bla bla so An bhfuil tú ag rá go mbeadh saol níos éasca a'd gan thú a bheith ina scríbhneoir? Uaireanta deirim é sin liom féin, sea, mar is rud é, is rud é atá tú gafa leis an t-am ar fad. Is deacair éalú ón scríbhneoireacht nuair a thosnaíonn tú in aon chor Is tugann sé pléisiúr dom ar ndóigh agus is bíonn dualgas ort nuair a thosaíonn tú ag scríobh. Braitheann tú go bhfuil dualgas ort leanacht ar aghaidh ag scríobh. Ach is dóigh liom bíonn an saol níos neamhchasta nuair ná bíonn tú i do scríbhneoir, go háirithe nuair a bhíonn tú óg. Dá mba rud é go mbeinnse ag plé leis an scríbhneoireacht, i ndáiríre, dáiríre faoin scríbhneoireacht agus mé sna ficheadaí is dóigh liom n'fheadar, you know. Agus an raibh a fhios a'd sular thosaigh tú ag scríobh go mbeadh tú ag scríobh i nGaeilge nó an raibh tú ag smaoineamh ar scríobh i mBéarla nó cé acu teanga a roghnaigh tú ar dtús? Bhuel, Is dóigh liom nuair a bhíos ag tosnú scríos rudaí as Béarla, dánta den chuid ba mhó agus d'fhoilsíos roinnt díobh anso is ansúd. Táimid ag caint anois nuair a bhíos i ndeireadh na ficheadaí i mo shaol agus d'fhoilsíos roinnt dánta i mBéarla agus mar sin de ach bhíos i nDurlas Éile chaitheas cúig bliana i nDurlas Éile agus is cuimhin liom dul go Bleá Cliath deireadh seachtaine amháin agus chuas go dtí an siopa leabhar agus chuas go dtí Nó na siopaí leabhar mar a tharlaíonn agus fuaireas is dóigh liom cóip d'Innti pé ceann a bhí ann ag an am, uimhir a cúig nó uimhir a sé nó ceann díobh sin, dhá cheann b'fhéidir, agus Comhar is dóigh liom agus b'fhéidir ní cuimhin liom an raibh Feasta agam. Ach thánasa abhaile le beartán irisí Gaelainne, b'fhéidir gur cheannaíos nuachtán chomh maith agus thosnaíos á léamh, na dánta a bhí in Innti agus yeah, chuadar i bhfeidhm orm, is dóigh liom, agus cé go rabhas ag an mórsheoladh sa Vienna Woods, d'fhéadfainn a bheith ann do, do, do, do, n'fheadar cé rud, ceiliúradh breithlae. Nuair ag an aois ina rabhas ag an am, b'fhéidir naoi mbliana déag, d'fhéadfadh breithlá duine a bheith á cheiliúradh agam an oíche chéanna. Chuaigh sé i bhfeidhm orm ach ní dóigh liom faoi mar a chuaigh ar léas san iris. Foilsíodh do chéad chnuasach filíochta, Fuil Shamhraidh, 1987. Caithfidh sé gur ócáid an-mhór a bhí ansin. Is dóigh liom é sea agus mar bhí an-chuid dánta scríte agam sna hochtóidí agus bhíos ag scríobh an-chuid rudaí eile chomh maith ach bhíos ag plé leis an bhfilíocht agus bhí mo shaol athraithe ar fad ansan, bhíos imithe i dtreo na Gaolainne is dóigh liom, i bhfad níos mó ag an bpointe sin i mo shaol agus chaitheas an-chuid ama istigh i gClub an Chonartha ar Shráid Fhearchair go dtí a dó a chlog ar maidin agus bhíos ar an mbord ann agus rudaí mar sin ar bhord stiúrtha an chlub agus gach aon ní mar sin. So bhíos bainteach leis an rud agus bhí an saol san á chaitheamh agam agus bhíos tar éis aithne mhaith a chur ar roinnt mhaith scríbhneoirí Gaelainn agus carachtair Ghaelainne, Pádraig Ua Maoileoin agus daoine mar sin, a chuaigh i bhfeidhm go mór orm agus a sheol an leabhar dom an oíche, an chéad, an chéad uair, an chéad, an chéad oíche sin. So yeah, bhí bhí mo shaol agus bhaineas ana-thaitneamh as agus an comhluadar Gaelach Gaelach um eh, i bhfad níos fearr dar liom agus tá fós ná an comhluadar Béarla um a bhí ar a bhíodh um taithí agam air i mBleá Cliath is eh, ag tús na n-ochtóidí nuair a bhíos ann. A- agus na na cnuasaí is déanaí uait is cnuasaí dhátheangach iad. Eh, an aistriúcháin atá iontu sin nó Bhuel, is dóigh liom an rud atá tugtha faoi deara agamsa anois le roinnt blianta anuas, so b'fhéidir ó 2011 ar aghaidh nó 2010 ar aghaidh, aon ócáid go mbíonn léamh filíochta ar siúl as Gaeilge, bíonn na filí ag léamh an dán sa dhá theanga, bíodh sin ag féilte filíochta, agus ag ócáidí ina mbíonn ana eagraithe ócáidí eagraithe eile. Braitheann siad nó bíonn sé mar dhualgas orthu nó orm féin nuair a bhímse mar chuid de na hócáidí san na rudaí a aistriú go Béarla, sé sin, gheobhaidh tú go bhfuil daoine sa chomhluadar ann, sa lucht féachana sa lucht éisteachta, nach bhfuil an Ghaelainn acu agus go gcaithfidh an file rud amháin is dhá rud a dhéanamh, sé sin an dán a léamh as Gaelainn agus a mhíniú ansan cad tá sa dán, nó cineál achoimre den dán a thabhairt, nó leagan Gaelainn den dán a scríobh, agus sin an fáth gur thosnaíos mar bhí cheapas ná raibh aon dealramh in é a bheith ag iarraidh an dá rud a aistriú ar an dtoirt agus tú ann agus an rud a aistriú beo so Aon rud a d'aistrigh mé as Gaeilge go Béarla, ní dán é per se as Béarla é. Níl ann ach aistriúchán. Don chuid is mó is aistriúchán litriúil atá ann agus is rud mór anois, is dóigh liom, an t-aistriúchán go Béarla agus go teangacha eile chomh maith ach go Béarla go príomha, is dóigh liom, ag daoine agus Tá daoine ann agus ní thaithníonn leaganacha Béarla de dhánta Gaeilge, atá ag iarraidh seasamh mar dhánta iontu féin agus tá daoine ann a deir bhuel má ath má aistríonn file mór le rá Béarla dán Gaeilge go Béarla, is dán eile ar fad ansan é agus táimse, aontaím le sin cuid mhaith mé féin, caithfidh mé a admháil. Ach ansin nuair a bhíonn tú ag aistriú do chuid dánta go Béarla, An mbíonn cathú ort dul ag athscríobh píosaí dhíobh? Bhuel, is dóigh liom déanaim iarracht éigin go mbeadh dealramh éigin leo, sé sin ná beidís prósúil, sin an méid a déarfaidh mé, sé sin déanaim gach iarracht go mbeidís fileata chomh maith agus is féidir liom go bhféadfaidís a bheith as Béarla ó mo thaobhsa de, ach fós féin braithim nach dánta iontu féin iad, dánta Béarla iad ar a mbealach féin, níl iontu ach aistriúcháin. Ní sheolfainn ar aghaidh go dtí iris, eagarthóir irise Béarla iad mar dhánta mar ní bheidís maith a ndóthain, dar liom. Ach an rud atá i gceist agam ná tá sé rud atá filí á dhéanamh anois go gcuiridís nó go gcuireann siad cuireadh do fhile mór le rá éigin, Béarla, an dán a aistriú go Gaeilge. agus go Béarla agus an dán Gaeilge a aistriú go Béarla agus ansan foilsíonn siad leabhar dánta Béarla leis na haistriúcháin leis na filí mór le rá san iontu agus an rud ceapaim féin nach nach nach nach nach bhfuil sin ceart ach an oiread mar is dánta iontu féin na dánta sin agus imíonn siad go minic ón ón bhundán, ón bhundán Gaeilge, ach níl ansan ach mo thuairim. An mbeadh spéis agat féin dánta a scríobh i mBéarla nó an bhfuil dánta Béarla scríofa agat? Tá dánta Béarla scríte agam agus is rud eile ar fad é sin mar is dóigh liom go dtagann an rud chugam, go dtagann na línte chugam, línte Béarla nó an téama nó go mbíonn siad bunaithe ar rud éigin atá bainteach go huile is go hiomlán leis an teanga Béarla, sé sin le taithí saoil atá go hiomlán Béarlach ar bhealach. Agus deinim na dánta sin agus chuireas amach leabhar filíochta as Béarla ag tús na, tríocha bliain ó shin anois is dóigh liom. Agus na dánta sin, scríos iad siúd as Béarla, ní raibh aon, Gaelainn in aon chor bainteach leo. Ach na dánta a scrím as Gaeilge ar dtúis, ní bhíonn aon bhaint agam leis an teanga Béarla, ní bhíonn aon tionchar in aon chor ag an mBéarla orthu siúd, istigh i mo cheann ar aon nós. Bíonn tú ag plé le go leor genreí difriúla, gearrscéalta, filíocht, úrscéalta. Nuair a thagann smaoineamh ort, an mbíonn a fhios agat gur gearrscéal atá ann nó dán nó úrscéal? Is dóigh liom, bhuel déarfainn, cuirfidh mé mar seo é, is dóigh liom. Ba bhreá liom bheith gafa le genre amháin, seánra amháin, agus gan a bheith ag dul go dtí na seánraí eile. Ach éirímse corrthónach agus éirímse míshona má bhímse ag plé an iomad le ceann amháin. Déarfaidh mé an méid seo faoin bhfilíocht. Ní file ceart per se mé, sé sin sa seanthraidisiún. Níl fhios agam an bhfuil éinne ina fhile ceart a thuilleadh, tuigeann tú, éinne a scríonn sa tsaor-véarsaíocht. I gcomparáid leis na filí a bhíodh ag scríobh laistigh de sna teorainneacha an tsoinéid agus an bhailéid agus mar sin de agus na dánta go léir atá scríte laistigh de de theorainneacha na rannaíochta ar nós sa tseanaimsir dánta bunaithe ar na líon na siollaí sa líne agus mar sin de, na baird, abair, fadó, na haortha agus mar sin de agus na dánta a scríobhadar siúd. agus na dánta molta agus mar sin de. Bhí an mheadaracht tomhaiste acu agus bhíodar ar a gcumas gach véarsa a bheith tomhaiste ach ní féidir liomsa, ní dóigh liom go bhféadfainnse a leithéid a dhéanamh agus go minic nuair a scríobhaimse dán is cineál rud a tharlaíonn go tapaidh é agus san bhíonn orm dul ar n-ais agus slacht a chur ar an rud agus é a chur, feabhas a chur air agus cur leis nó baint de agus mar sin de ach chun a bheith lánmhacánta ní chímse mé fhéin mar ní bhíonn smacht agam ar mheán na filíochta ach braithim leis an bprós go mbíonn, sé sin má scríonn tú leathanach próis tá tú ag braithim go mbímse i gceannas air, tuigeann tú, go mbíonn smacht agam ar an bprós, rud ná bíonn agam ar an bhfilíocht. Ach an bhfuil cur chuige difriúil ann ó thaobh an phróis de, abair má tá tú ag scríobh leabhar próis go dhaoine fásta nó go fhoghlaimeoirí? Bhuel, tá. Tá. Mar is dóigh liom, na foghlaimeoirí fásta, is dóigh liom an rud san a tháinig isteach b'fhéidir fiche cúig bliana ó shin anois, bhíos féin an-bhainteach leis ar bhealaí áirithe, le Comhar agus mar sin de, nuair a bhíos ar bhord Comhar agus mar sin de. Ba rud Ba rud an-mhaith é sin agus scríos an-chuid dos na leabhair sin mé féin, sé sin leabhair dos na foghlaimeoirí fásta agus is cineál genres iad sin mar déarfá. Níl tú ag iarraidh d'anam a chur síos ar an leathanach, nuair a bhíonn tú ag scríobh leabhar don bhfoghlaimeoir fásta. Ach bíonn an-chuid aiseolas Faigheann tú an-chuid aiseolais uaidh. Is cuimhin liomsa gur tháinig roinnt daoine chugam agus dúirt, oh, bhíos ag an leithéid de choláiste samhraidh, daoine fásta atá i gceist agam anois, thuas i dTír Chonaill agus mar sin de agus tá an leabhar, na leabhair san á úsáid ar an gcúrsa agus thaitin sé go mór liom agus mar sin de. Rud nach bhfaigheann tú go minic measaim ó b'fhéidir má scríonn tú rud atá rud liteartha, rud liteartha nó rud trom nó rud

agus chuile lá muna mbímse ag scríobh bímse ag breacadh rud éigin isteach i leabhar nótaí agus is dóigh liom scríobhimse gach rud agus scríobhimse altanna chomh maith agus rudaí bíonn tagann taom orm agus bíonn orm dul agus b'fhéidir alt a scríobh agus a chur i gcló in áit éigin chomh maith. Agus bhfuil am faoi leith den lá go mbíonn tú ag scríobh nó an athraíonn sé ó lá go lá? Athraíonn sé ó lá go lá agus bhí sé riamh mar sin. D'fhéadfainn, níl aon teorainn ama i gceist is dóigh liom, sé sin d'fhéadfainn bheith ag obair maidin Dé Domhnaigh nó oíche Dé Domhnaigh nó maidin Dé Luain nó oíche Dé Luain. Sé sin, bhí sé i gcónaí mar sin. Tá seacht lá sa tseachtain agus d'fhéadfainn, b'fhéidir, uaireanta má bhíonn, má bhíonn tionscnamh éigin ar na bacáin agam idir lámh agam agus má bhíonn orm rud éigin a chríochnú ag a leithéid d'am, bhuel, ansan deinimse é go rialta, sé sin, bímse ag scríobh, b'fhéidir, ón a deich ar maidin go dtí a haon agus dul amach le haghaidh caife ansan agus teacht thar n-ais ón a dó go dtí a cúig nó rud mar sin. Ach d'fhéadfainn lá iomlán a chaitheamh an lá eile a thógaint saor agus mar sin de. Is dóigh liom leis an scríbhneoireacht a Mhichíl, is bíonn ort é a dhéanamh, bíonn dualgas ort laistigh díot féin, tá rud éigin istigh ionat a deir leat caithfidh tú rud éigin a scríobh, caithfidh tú rud éigin a scríobh, níl aon dul as agat. Ach nuair a bhíonn tú abair ar saoire, má théann tú ar saoire nó as baile agus ag taisteal, an. mbíonn tú ag scríobh ar laethantí mar sin chomh maith? Bím. Bím. Bhuel, arís, beidh an leabhar nótaí agam agus beidh mé ag déanamh obair éigin ar thionscnamh beag éigin atá istigh, gearrscéal, b'fhéidir go mbeidh mé ag iarraidh, b'fhéidir, teacht ar bhealach eile chun é a rá nó ag scríobh, b'fhéidir an tús nó aon chuid eile de nó más dán atá i gceist, bhuel beidh mé ag déanamh, tógaim an dán liom agus b'fhéidir go ndéanfaidh mé forbairt ar an dán, nó b'fhéidir nach ndéanfaidh mé faic ar feadh coicíse dá mbeinnse you know ar saoire. Agus you know má bhíonn tú in áit faoi leith, sa nGaeltacht nó i mBleá Cliath nó i dtír éicint eile, an meas tú go mbíonn tionchar ag an áit sin ar do chuid scríbhneoireachta, ar do chuid smaointe? Bhuel is dóigh liom bíonn, go pointe is dóigh liom, abair, nuair a théim síos go dtí an Leitriúch abair tugaim sos de ghnáth sa mhéid is nach mbímse bainteach le, sé sin, rúibricí na scríbhneoireachta sé sin. Is iad na rúibricí sin an rud is measa ar fad, sé sin, go mbíonn tú gafa le ríomhphost a fhreagairt agus mar sin de agus éilimh seo siúd agus uile a shásamh dtuigeann tú ar an ríomhaire. So, bíonn tionchar ag mo cheantar dúchais orm, ar ndóigh, mar sin é an áit a bhfuil mo chuimhní cinn go léir agus an áit ar tógadh agus ar, you know, tógadh mé is gach aon rud mar sin. Ach má théim go Londain, Ní scríobhaim, ní scríobhaim faoi Londain den chuid is mó, nó go Páras nó go Nua-Eabhrac. Ní duine mé a scríonn, a shuíonn síos agus a scríonn dán ócáidiúil nó dán bunaithe ar áit éigin a rabhas, san Eiffel Tower nó áit éigin mar sin, is dóigh liom. Glaoimse dánta cártaí poist ar na dánta sin. agus ní bhíonn an méid sin measa agam orthu, daoine eile a scríonn iad. Tá tusa ag plé le ceardlanna scríbhneoireachta agus ag spreagadh daoine óga agus mar sin de. An féidir scríbhneoir a dhéanamh de dhuine ar bith, meas tú? Bhuel, is dóigh liom Ní féidir capall rása a dhéanamh d'asal, is dóigh liom, an seanfhocal san. Ní féidir, is dóigh liom. Tá daoine áirithe ann ar mhaith leo a bheith ina scríbhneoirí ach bíonn fadhbanna ann i gcónaí maidir leis an tsamhlaíocht. Tá daoine ann agus is cuimhin liom bheith ag ceardlann scríbhneoireachta blianta fada ó shin in áit faoi leith agus tháinig fear isteach ann a raibh cúpla leabhar scríte aige ag an am san. Tá sé, tá sé ar shlí im ar shlí na fírinne le fada, an fear bocht. But it was, tá muid ag caint ar b'fhéidir tríocha, daichead bliain ó shin, nach mór anois, tríocha a cúig bliain ó shin, b'fhéidir. Agus, ehm. bhí sé tar éis leabhair a scríobh a bhí, b'fhéidir, leabhair fhíriciúla b'fhéidir, nó leabhair faoin ngnáthshaol nó leabhair nár ficsean a bhí iontu. Agus ní fhéadfadh sé a thuiscint conas go bhféadfá leabhar a scríobh gan é a bheith fírinneach. sé sin gan dul isteach i limistéar na samhlaíochta agus an scéal ar fad nó an leabhar ar fad a bheith istigh i limistéar na samhlaíochta gan go mbeadh sé fírinneach, sé sin, go mbeadh an fhírinne ann agus muna bhfuil sé fíor, sé sin, níl aon mhaitheas ann agus mar sin de. So tá daoine mar sin ann ach ar an iomlán is dóigh liom tá gach éinne, tá samhlaíocht ag gach éinne, Tá gach éinne ábalta an tsamhlaíocht sin a láimhseáil ach tá daoine níos fearr ná daoine eile. Ansan níl sa tsamhlaíocht anois ach cuid den rud. An dara cuid is dóigh liom ná an take a bhíonn ag an scríbhneoir ar an rud a bhíonn idir lámha aige nó aici agus an tríú rud ansan an scil, an teicníc scríbhneoireachta agus an cumas scríbhneoireachta agus an cumas teanga agus mar sin de. chun an rud a chur i gcrích i gceart agus is níl ann ach, ag deireadh thiar thall, níl sa scríbhneoireacht ach ceird, ceird cosúil le siúinéireacht nó aon rud mar sin. An ndéanann tú go leor athscríobh, abair dá mbeifeá ag obair ar ghearrscéal nó ar úrscéal, cé mhéad dréacht díobh a chaithfeá ón ón chéad dréacht go dtí an dréacht foilsithe. Deinim an-chuid de dháiríribh. An rud, an nós atá agamsa den chuid is mó ná scríobhaim an rud agus fágaim ann é agus tagaim thar n-ais ansan agus léim arís é agus deirim liom féin, ah, tá sé sin, níl sé sin ró-mhaith, caithfidh mé sin a athrú, caithfidh mé rudaí a bhaint as nó rudaí a cur isteach ann uaireanta, cuirim isteach agus is drochnós é sin rudaí a cur isteach ann but deinim mé sin chomh maith ach ansan fágaim ann arís é agus tagaim thar n-ais arís chuige. Fiú amháin rudaí atá curtha i gcló agam cheana féin bheadh fonn orm an-chuid acu agus tá sé déanta agam le cuid acu iad a ais, iad a, iad a, iad a athscríobh arís mar arís seans go bhfuil siad leamh nó go bhfuil siad ró-fhada nó ró-fhoclach, is mar sin de. So bíonn sé deacair go leor ag ligean le úrscéal, ligean leis an leagan deireanach mar a déarfá, ligean dó dul i gcló. Ah bíonn is dóigh liom, bíonn, but ag pointe áirithe caithfidh tú é a dhéanamh agus fáil réidh leis an rud agus é a chur isteach agus arís cosúil leis an dán, bhuel ní ní cosúil leis an dán, bréag é sin, ach cosúil le gach rud is dóigh liom caithfidh tú a rá bhuel cosúil leis an saor cloiche a thógann falla agus Má tá sé cinnte go seasfaidh an falla, caithfidh sé an falla a fhágaint ina dhiaidh agus dul ar aghaidh agus falla eile a thógaint, tuigeann tú. So an rud céanna leis an scríbhneoireacht agus ag deireadh thiar thall níl ann ach ceird agus scríbhneoireacht na Gaeilge is dóigh liom, An t-aon rud amháin ná ní bhíonn tú cinnte riamh cé dó a bhfuil tú ag scríobh. Just sin, sin rud. Sea, ach nach mbeadh sé sin fírinneach in aon teanga? Níl ann ach go bhfuil léitheoirí i bhfad níos lú againne. Bhuel, yeah, tá an ceart agat, tá an ceart agat ansan chomh maith. Ach is dóigh liom, go háirithe, má scríobhann tú rud más maith leat liteartha agus má chaitheann tú dua leis, mar a dhéanann formhór na scríbhneoirí Gaeilge, scríobhann siad úrscéalta, bhuel, ní dhéanann tromchuid acu, úrscéalta liteartha, is é sin gur níl an éadrom Tá trom go leor so cothromaíocht idir éadrom agus trom sé sin ach cé ná ní gá go mbeidís trom ach ní ní ní ní ní ní scéalta nó ní leabhair dos dos na foghlaimeoirí fásta nó de de dhéagóirí nó de pháistí scoile iad is leabhair iad do dhaoine a léann leabhair mar sin agus uaireanta rithíonn sé liom an léifidh éinne an leabhar so sé sin an bhfuil sé ró-dheacair nó ró-throm nó ró-chasta nó an an plot ann nó an téama atá ann agus mar sin de agus sin sin sin ábhar buartha dom uaireanta tuigeann tú. Bímse buartha faoi sin agus deirim liom féin bhuel yeah. An léann tú do chuid leabhar féin? Abair leabhar a scríobh tú fiche, tríocha bliain ó shoin? Ní léim de ghnáth. B'fhéidir go léifinn gearrscéal a scríos agus go mbeinn-se ag rá liom féin, bhuel ar éirigh leis nó agus mar sin de. Ag dul ar ais arís chun nóiméad beag amháin faoin rud san faoi scríobh don léitheoir. an rud atá i gceist ná chun do mhisneach a choimeád caithfidh tú fios a bheith agat go bhfuil duine éigin dod léamh, tuigeann tú, go bhfuil duine éigin tar éis é léamh agus gur thaitin nó nár thaitin sé leis nó leo. So fágann sé sin an fhadhb atá ann anois ná na háiteanna go bhféadfá rudaí a chur chun go léifidís iad, sé sin na hirisí, ní h-ann ach dhá cheann anois, ní hann ach dhá cheann anois, agus chomh maith leis sin na léirmheasanna ana ghann. Cad air a bhfuil tú ag obair faoi láthair? Táim ag obair faoi láthair ar roinnt tionscnaimh éigin a bhaineann le mo cheantar féin. Ceann amháin acu ná Is dóigh liom go bhféadfá a rá gur tionscnamh dinnseanchais nó tionscnamh béaloidis atá ann, sé sin, an na rudaí sa cheantar atá tábhachtach domhsa ag an aois ina bhfuilim anois, sé sin, tá sé sin roinnte is dóigh liom i dtrí nó ceithre chuid, sé sin, an ceantar féin go fisiciúil,

agus chuala mé carachtair ar chuala mé fúthu nó i mo chás go raibh aithne agam ar chuid acu agus mé ag fás aníos agus gur fhág siad a lorg ina ndiaidh, sé sin, d'fhág siad rian éigin ormsa agus ar an cheantar, sé sin, rudaí a dheineadar nó pearsantachtaí a bhí acu nó gaisce a dheineadar nó rud éigin mar sin go mba chóir, dar liomsa, iad a chaomhnú agus táimse, tá sraith dánta, b'fhéidir leathchéad má éiríonn liom an méid sin a bhaint amach, á gcur le chéile agam anois. chun, go díreach chun, chun, chun an ceantar san a chaomhnú, an béaloideas, an miotaseolaíocht, an dinseanchas, an seanchas na háite agus mar sin de. Mar arís an fhadhb atá agamsa anois ag an aois ina bhfuilimse, má théimse síos go Leitriúch agus téimse go minic, agus má chuirim ceist ar dhuine éigin faoina leithéid de rud nó leithéid de dhuine, ní bheidh an freagra ag an duine seo. Mar an dream a bhíodh a bheadh an t-eolas san acu tá go léir ar shlí na fírinne, sé sin b'fhéidir eolas éigin faoi rud éigin a tharla sa cheantar nó eolas éigin faoi dhuine éigin a bhí ann ach nach bhfuil ann a thuilleadh nó eachtra a tharla nó tarlúint éigin nó carachtar éigin atá marbh, níl aon eolas acu agus bíonn ormsa a rá liom féin, bhuel mise anois, tá mise ag dul isteach san áit anois i mo cheann go gcaithfidh mé rudaí mar sin a chur chun suain, you know. Ach an mbeadh fonn ort ar ais ann le cónaí ann nó an é Bleá Cliath do áit cónaí anois? Is dóigh liom nuair a smaoiním ar sin, a Mhichíl, smaoiním ar Oisín. Nuair a chuaigh sé go Tír na nÓg agus nuair a d'fhill sé agus tuigeann tú fhéin cad a tharla ansan. a bheith i d'Oisín i ndiaidh na Féinne, you know, mar a bhí ráite aige. Is dóigh liom go ndúirt Máirtín Ó Direáin, mórán mar an gcéanna a rith mar nuair a chuaigh sé thar n-ais go hOileán Árann, bhraith sé mar an gcéanna. Bheadh aithne agam ar dhaoine, but ní bheadh aithne ag na daoine ormsa, tuigeann tú. Agus na daoine, an dream óg atá ann anois, ní bheadh tuairim acu cé mise nó an saol a bhí ann. Tarlaíonn pairilis éigin, is dóigh liom, nuair a imíonn tú ó áit, sé sin, um, nuair a théann tú thar n-ais ag aois áirithe, go dtí an áit céanna. Dá, dá raghainn thar n-ais anois go Conamara, bheinnse go breá, chun cónaí ann, mar ní bheadh, eh, d'fhéadfainn tosnú as an nua agus aithne a chur ar an áit agus mar sin de. An fhadhb atá agamsa le mo cheantar féinig dá raghainn thar n-ais ann chun cónaí ann ná beadh aon aithne agam ar éinne i gceart, you know?

Níl sa scríbhneoireacht, tá, tá, níl sa scríbhneoireacht is dóigh liom ach, ach arís rud a dhéanann tú agus fágann tú i do dhiaidh é. Ach lasmuigh de sin, ní, níl aon bhaint ag an scríbhneoireacht le mo shaol phearsanta, is é sin, nuair a, nuair a théim amach go dtí Club an Chonartha, nuair a théim amach go dtí tigh tábhairne, nuair a théim, Bím amach le lucht a bhíonn ag caint faoi chúrsaí spóirt agus is breá liom cúrsaí spóirt, is breá liom an pheil Ghaelach agus is breá liom an iománaíocht, bhuel an pheil Ghaelach níos mó b'fhéidir agus an sacar agus Man United agus mar sin de agus gach aon rud eile mar sin. Tá suim agam sna rudaí sin ar fad agus dá mbeifeá ag brath go huile is go hiomlán ar an scríbhneoireacht, raghfá glan as do mheabhair a chara. Glan as do mheabhair ar fad. Bhuel, is dóichí go bhfuil an ceart agat, nó dá mbeifeá díreach ag plé le rud amháin ar fad i gcaitheamh do shaoil go n-imeofá as do mheabhair b'fhéidir chomh sciopthaí céanna. A Mhichíl, táim thar a bheith buíoch duit as a bheith páirteach sa gclár seo, Saol Scríbhneora. B'fhéidir, le críochnú, b'fhéidir go léifeá píosa beag próis dúinn nó píosa beag filíochta de do rogha féin? Bhuel, an miste leat má léim dhá cheann an dán beag amháin agus? Cinnte. nó. Léifidh mé an dán beag so mar is dóigh liom an chéad dán a scríos ní rabhas ach ag tosnú ag scríobh i gceart agus bhíos ar an bportach le m'athair 1983 mí Lúnasa ag plé leis an móin is dóigh liom ag an am agus an tráthnóna nuair a bhíomar chun an áit a fhágaint thit ceo anuas orainn agus tá an tá an portach so faoi shleasa Shliabh Chnoc Bréanainn ach an tseanainm ar Chnoc Bréanainn ná Sliabh Daidhche. Agus bliain ina dhiaidh sin nó mar sin mar seo tháinig an dán chugam agus scríos é san aon bhabhta amháin agus níor fhan. Tá sé mar sin ó shin agus is annamh a tharlaíonn sé sin má bhíonn tú ag plé le haon rud. Comhcheilg na bhFód is teideal dó. I Macha an Mhíl tráthnóna amháin is na fóid dhubha á gcnuchairt agam féin is m'athair, thit ceo draíochta go tobann anuas orainn ó shleasa Shliabh Daidhche mar chomhcheilg na bhfód móna ó thosach ama go deireadh an tsaoil. Tríd an gceo do chonac an cnuchaire ag iompó ina chromleac, na fóid ina gcromsheasamh ag bagairt orainn mar fhóid chogaidh, fóid ár mbáis ag bagairt orainn mar dhraoithe dubha, mar thaibhsí croma gur chasamar is gur ritheamar as an áit. Anois, léifidh mé píosa as scéal. an chríoch, an leathanach deireanach de scéal dar teideal dó An tAsachán, agus rud mór ab ea é asachán nuair a bhíos ag fás aníos, sé sin, nuair a bhíonn duine ag caitheamh anuas ar dhuine eile go binbeach agus ag cur ina leith gur seo, siúd agus uile. Níor labhair éinne againn. Pádraig an Leasa, ní raibh ann ach gaige, arsa Glanbhearrtha, agus é nach mór ag screadaíl faoin am so le neart feirge. Ní thuigim cad tá i gceist agat, arsa Boilg. Ní thuigeann tú? Nár chuala tú riamh faoi é féin agus Neilí an Ghleanna? Níor chuala tada, arsa Boilg. Chonaic mé féin le mo dhá shúil é ag dul isteach ina teach agus ag teacht amach as arís roimh ghiolc an ghealúin. Ní fhaca tú! arsa Patalóg. Ní chreidfinn é! arsa Beár Éin. Bhí an t-éan imithe léi. Shearr sé a ghuaillí agus chroith sé a cheann. Dhein sé meangadh beag gáire arís. Chonaic mé a bhois agus a fear chéile féin amuigh ar dhromchla na mara ag iarraidh greim bídh le n-ithe a sholáthar di féin is dá mbeirt iníon. Gháir sé go mailíseach. Dá mbeirt iníon? a dúirt mé. Más iad a mbeirt iníon iad, má thuigeann sibh mé?

Chroith sé a cheann agus scairt sé amach ag gáire. Dhruideamar ní ba ghoire dó. Bhíomar cíocrach chun a thuilleadh eolais a fháil uaidh. Taobh thiar dínn bhí an comhluadar ag éirí torannach. Beannacht Dé le hanamacha na marbh! dúirt duine éigin. Amen! d'fhreagair duine éigin eile. A Mhichíl Uí Ruairc, go raibh míle maith agat as a bheith linn ar Saol Scríbhneora. Go raibh míle maith agat féin, a Mhichíl.